ala ye diɲɛ da sankolo ni dugukolo ala y'a da waati ma janya o kɔrɔ ye de a ma kɛ waati jan ye ala bolo e de b'i ka so pasema daminɛ san don wa mhm. wali san fila don wa san kelen don wa ala y'a ka diɲɛ da mhm. hɛrɛ min bɔnɛ min b'a kɔnɔ o ma kɛ waati jan kɔnɔ ala k'o la mm. a ko kalaka samawati wal ardu wa ma bayinahoma fi sitati ni ayamin a ko n ye sankolo ni dugukolo ne ala ye a dɛbɛli tigɛ k'a jɔ ani hɛrɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ani bɔnɛ ni awa tɔɔrɔ k'o bɛɛ bila a ni ɲɔgɔn cɛ tile wɔɔrɔ tiɲɛ a ko a daminɛna don jumɛn n y'a daminɛ jumasi lɛndi tarata araba alamisa juma ne ala tilara a la ni n ka masaya bolo fila ye o tuma samedi tɔgɔ ma fɔ nin yɔrɔ in na o samedi fana o y'a damɔdon ye o don dɔ la cɛ dɔ nana jɔni bilali ye nin lakali n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɔgɔmɛ dajuru minɛba ale de y'a lakali a ko cɛ dɔ nana kira ma don na a ko mahamadu sɛgɛ donna n kan juru bɛ ne la n tɛ se k'a sara ne ka silamɛya bɛ ɲini ka tiɲɛ dɛ aa o kɛra tuma min tiɲɛ ala kira mahamadu ko a ma Naam. a ko cɛw i b'i jɔ Tiɲɛ. n bɛ n ka salamu bila kira tilara tuma min Tiɲɛ. a ko cɛ in ma a ko n'i b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ Tiɲɛ. i ka fini ko Aya. juma o juma ni fantanya b'i la nin cogo la Tiɲɛ. a y'i bolo sin udi kulu la a ko hali n'i ka juru kɛla udi kulu in ye i ti sa n'i m'a sara Allahu akbar. o tuma na cɛ in y'a k'o cogo rɔ Tiɲɛ. a taara ka faniw koli daminɛ jumadon a y'o daminɛ Tiɲɛ. ala nana gɛrɛsɛgɛ di Aya. k'a sɔn misi wɛrɛ Tiɲɛ. k'a sɔn saga wɛrɛ Aya. k'a sɔn ɲɔgɔmɛ wɛrɛ Tiɲɛ. k'a sɔn so wɛrɛ la Siga tɛ n na. o kɛra tuma min na cɛ in kun bɛ na fitiri seli don o don a bɛ saafo seli a fɛ selifana t'a da lazara t'a da a Tiɲɛ. nana kɛ a nali sa fitiri o fitiri ayiwa baganw nana cɛya maaw ye kuma cɛya cɛ in yɛlɛla bɛlɛ la a tɔ nana kɛ sa a ti na misiri la bilen juma o juma a segira ka na ala kira ma a ko ala kira mahamadu sallallahu alaihi wasallam n'i ma dugaw kɛ n ye a ko ne bɛ ɲini ka bɔ silamɛya la ne bɛ ɲini ka bɔ silamɛya la ne ti ka farida sɔrɔ bilen kira ko a ma a ko a kɛ mɛ di cɛ a ko nafolo cɛya mɛ kojugu n bɛ k'a ban yɔrɔ ɲini ala yɔrɔ n kana kafiriya kira ko a ma n'i b'a fɛ nafolo in ka ban i ka fini ko araba don ani samedi don cɛ in y'a ka fini ko la min k'a don bɛnn'o kan mhm. a kɛra komi n'i ye ji kɛ minɛn kɔnɔ k'a da yɛlɛma k'a dabiri nafolo banna pewu o tuma mhm. ni se tɛ maa min ye i ka fini ko jumadon ni ala sɔnna i ti sa i bɛ kɛ waritigi ye Ah. ni maa min ye nafolotigi ye n'i ye dawulatigi ye faama i farati i ka fini ko i la araba ni samedi n'o tɛ i mago bɛ sa yanni i ka fanga ka ban n'i kɛra waritigi ye i ka wari bi ban yanni i ka sa a y'a kɔlɔsi o la ah, araba don ni samedi don o de b'o ban o tuma na nin don minnu fɔlen filɛ adamaden ka fɛn bɛɛ lajɛlen de jɔlen bɛ nin don in kɔnɔ ala y'a fɔ cogo min na fi sitati ni ayamin ni tile wɔɔrɔ ye ka taa bila tile wolonwula na samedi y'a wolonwulanan ye adamaden ka ko b'a kɔnɔ ni maa min bangela don min n'i m'i bangedon ɲɛ sɔrɔ i m'a saraka bɔ e t'a jiri dɔn f'i tori i kunfɛ i bi don ko dɔ kɔnɔ n'i kɛra maa si tigi ye i bi sa don o don a b'a sɔrɔ i mulukulen salen don wolodon sarakabaliya b'o kɛ maa na maa bɛ den dɔ wolo i bɛ kuma a fɛ a t'i lamɛn i bɛ kɛ komi fa ka don i la den in fɛ bangedon sarakabaliya b'o kɛ maa den ka wuli ka kɛ nson ye fa tɛ nson ye ba tɛ nson ye nka den bi yɛlɛma ten ka kɛ bandi ni nson ye fɛn wɛrɛ t'o kɛ dɛ maa bangedon b'o kɛ ɔ n'u ɲɛna bangedon ye u bɛ k'o de kɛ komi nafolo baara o t'o ye koyi eh, eh, a n'o ka jan maa yɛrɛ bangedon b'a to i damelɛkɛ t'i co bangedon sarakabaliya mhm. i b'i kɛ motokolo dɔ kan a bɛ t'i talo k'i bila mɔbiliba dɔ ɲɛ i t'i wɔrɔ bangedon diminen b'o kɛ n'o ye maa damelɛkɛ ye maa damelɛkɛ jinɛ mhm. ni miliyari b'i bolo i mana kɛ cogo o cogo i bi kɛ i b'a fɔ miliyaritigi dangalen i tɛ se ka foyi de bɔ i yɛrɛ ye aa nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ ni tɔgɔ b'i la a bɛ kɛ tɔgɔtigi dangalen ye n'i bangedon sarakan tɛ tiɲɛ ni dɛbɛli jugu fitinin kɛra k'a sɔrɔ i bangedon ma saraka a b'i minɛ o yɔrɔ bɛɛ siga t'a la ni bangedon ma saraka n'i kɛra muso ye i ka diɲɛ ko o ko mana daminɛ o bɛ da sira la n'i ye jago daminɛ pewu dɔw bɛ yen e a lajɛ kɛ dɔw bɛ yen u ye asɛti sugu bɛɛ da u kun dɔw bɛ yen u ye jagokɛminɛn sugu bɛɛ sigi suguda la maa dɔw bɛ yen u ye fɛn bɛɛ lajɛ Tiɲɛ. a si ti ɲa si ti ɲa. maa bangedon sarakabali hali ala deli ti minɛ a bolo Ni tiɲɛ. ala mago t'a la tiɲɛ siga tɛ nin na o tuma maa bangedon sarakabali i ni maa ti ɲa i dɛmɛmaa bɛɛ i ni maa bi jɛ a b'a fɔ a b'i dɛmɛ a bɛ dɛmɛ daminɛ dɔrɔn a ti fara hɛrɛ la nin ye tiɲɛ ye ɛɛ dɔnni bulon maa bangedon sarakabali Tiɲɛ. i ni jigila maa bɛɛ bɛ kari ɲɔgɔn na Aha. maa bangedon sarakabali den bɛ se k'a dalaminɛ i b'a komi a filama tiɲɛ maa o maa ka hɛrɛ bɛ na i ma mhm. o tigi bɛ k'i jugu ye maa o maa bɛ se k'i dɛmɛ mhm. a bɛ kɛ kɔmi damelɛkɛ jinɛ bɛ t'a fɔ a tulo kɔrɔ ko kana sɔn maa bangedon n'a ma saraka tellement k'a kunko ka gɛlɛn ka muso co furu kɔnɔ mhm. damelɛkɛ jinɛ in b'a yɛlɛma k'a kɛ cɛ dɔ ye i yɛrɛ furucɛ terikɛ koyi ka taa sugo da i cɛ la k'a ye a terikɛ yɛrɛ ni e bɛ baro la u sigi bɛ ten ni cɛ wulila dɔrɔn a bɛ kɛlɛ b'i kan dɛ o bangedon bɛ nin bɛɛ kɛ maa bangedon sarakabali bɛ taa fɔ muso in tulo kɔrɔ don o don a b'a f'i ye i ka minɛnw jɛ i ka minɛnw jɛ a b'i futinɛ ka bila o la i b'i furu sa a tɛ furu ɲa a tɛ ko laban a ka foyi ti ɲa wari ti sigi a fɛ maa bangedon bɛ nin bɛɛ da adamaden kan maa bangedon hɛrɛ mana proposé ye hali kan'i jigi d'a kan maa min bange don ma saraka maa bange don y'i ka ko ye si bɛ kɛ adamaden la mais bange don sarakabaliya a tigi bɛ taa asidan dɔ kɛ k'a yɔrɔ dɔ kari ten o b'a sɔrɔ baara dɔ kun proposé a bɛna o kɛ dɛ a bɛ si wɔ cogo ten maa bange don sarakabaliya a tigi bɛ kɛ komi a dangalen don e bi hali i ka bolifɛn kalif'a la sa a bɛn'a f'i ye k'a asidan kɛ eh, siga t'a la karamɔgɔ n'o kɛra sɔfɛri ye o la dun aa o ye kojugu ye dɛ n'o kɛra wali mɔbili bolibaa ye dun kojugu dan don hɛrɛ o hɛrɛ bi d'a ma o bɛ tiɲɛ a bolo bɔn maa bangedon sarakabaliya a bɛ fɔ o de ma ko saraka dɛsɛ tiɲɛ adamaden caman mako salen don fɛn wɛrɛ tɛ dɛ nin yɔrɔ in ne b'a kɛ nka n'i ye bangedon saraka n'i b'a fɛ min kɛ o kɔfɛ n'i y'o kɛ i b'a ye a bɛ ɲɛ i bolo o tuma bangedon sarakabaliya n'i y'a lajɛ a ka jugu ka tɛmɛ adamaden dɛbɛli jugu kan maa bange don sarakabaliya bɛ min da i kan hali jugu t'a da i kan maalefin ye dacogo fana ye maa yɛrɛ dacogo a bɛ min da i kan hali jugu t'a da i kan maa dɔw dan bɛ u ka hɛrɛ bɛɛ ngɔlɔlen don mm. k'a don so kɔnɔ mm. maa dɔw dara a ka hɛrɛ cɛbɔlen don dɔw ka hɛrɛ yakubayalen don ka yɛlɛ dɔw ka hɛrɛ jigilen don sen kɔrɔ nin bɛ adamaden dacogo la dɔnnibaa o dɔnnibaa n'i ma nin yɔrɔ in dɔn i kan'i sigi a kan ko dɔnni b'i la dɛ siga tɛ nin na ee eh, baharu n ye tiɲɛ ye maaw lajɛ i bɛ maaw lajɛ komi eh, wa sogo minnu bɛ kungo kɔnɔ baganw maa dɔw bɛ yen i b'u da tigɛ cogo ye ta dabu minnu jukɔrɔla i b'a sɔrɔ o bɛ dugu ma o bɛ ta sanfɛla ka surun o ye tiɲɛ o bɛ maaw na i b'a komi eh, a tɔgɔ ye di eh, i b'a komi jɛgɛ dɔ bɛ yen tan n b'a fɔ requin han dɔw dabu minnu jukɔrɔla ka surun sanfɛla bɛ sanfɛ o tigi n'o y'a da biri fɛn o fɛn na ala b'o yakuyaya o ye o ti to kɔngɔ la Ayiwa. o fana ye da tigɛ cogo dɔ ye Sigi. maa dɔ da bi bɔ k'a misɛnya ka tila k'a kun jigin tan o tigi da tigɛra fara kan Ɔhɔn. bɔn o ti hɛrɛ sɔrɔ Siga t'a la. Ɔ, ni i cɛ taara bɛn o ma o, Ah. a bɛ sa sɛgɛn rɔ A bɛ sa dɛ. n'i m'a ɲɛɲini wali muso bɛnna o ma a bɛ ten dɛ A bɛ ten. donc fɛn ninnu kun ti kɛ ten fɔlɔ tiɲɛ o de kama denmisɛnnin tɛ muso ɲinibaga ye furu la denmisɛnnin tɛ muso ɲinibaga ye tiɲɛ n'i tɛ nin dɔn n'i ye muso ɲini i yɛrɛ ye i taara a ta o i taalen ye ɲɔsi san sugu kɔnɔ Tiɲɛ. i tɛ ko tɛna Aya. samiɲɛ ye kalo wɔɔrɔ ye Aha. nka i taara ɲɔsi min san i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔsi bɛ taa jɔ kalo seegin na aya ha Hɛ, a man ni nɔgɔn. ji tigɛra A man nɔgɔn. i ni i ni ɲɔ- ɲɔkunkun dama bɛ don so kɔnɔ siga t'a la Nin ye tiɲɛ ye. Eh, ɲɔ min ye kalo wolo eh, kalo saba samiyɛ ye kalo wɔɔrɔ n'i taara o san sugu rɔ e t'a kalama ka n'o ɲɔ si dan i sigi mɛ ko tɛna i tɛ min sugu dɔn o tuma o denmisɛnnin ka muso ɲini ye denmisɛnnin min bɛ muso t'a yɛrɛ ten ka cɛ ka ɲi an kun bɛ ɲɔgɔn bolo ka sin k'o ta ten o tuma na e ka maaya bi don galama la i t'a kun dɔn a ye k'o ɲɛɲini dɔnni ye tiɲɛ ye kɛ tiɲɛ don e baharo n'i donna sange kɔrɔ k'i da i bɛ sange kala sira ye nka n'i tɛmɛna a da fɛ e b'a ye birifini bumulen ye birifini tɛ dɛ aa kala sira b'a la o kɔrɔ ye n'an ma gɛrɛ a dɔnbaw la an t'a ɲɛ sɔrɔ baninkɔ amadu sugonkan ni maalifinya tɛnɛ o tuma na sa an bɛ dɔ in da don min kan o ye jumasi don ye jumasi don o ye masa solomana ka don ye masa solomana mhm. idirisa ka se awa eh, awa lutu ma olu bɛɛ lajɛlen ka adamadenya gengenna ka bɛn don min ma o de ye jumasi ye n'i kɛra jumasi den ye nɛgɛ baara ka di i la sanu baara ka di i la dugukolo baara ka di i la o tuma na n'i kɛra jumasi den ye o tigi o bɛɛ lajɛlen baaraw ka di i la mɔbiliw bɛ boli ni fɛn min ye isansi tɛ yan u tɛ pusɛri ci wa o fana isansi feere ka d'a la mɛ ni nin kɛra n'i m'a saraka i ye nkalon de tigɛ jumasi den ka saraka o ye amaridi de ye mɛ a ti san k'a faa dɛ n'i y'a faa ten i yɛrɛ faa i b'a san ni wolodon kɔni don wolodon haya o bɛ ta min ka basumala don o kɔfɛ yiri saba b'o la ni maa min kɛra cɛ ye o yiri fɔlɔ dugalen zɛrɛninjɛ o sabanan o ye torojɛ ye nka a ti kari k'i ko ten n'i ko ten i ta bi tiɲɛ haya min b'a la a bi bɔ basumala kɔnɔ ni nin bɛɛ dafara basumala haya o t'e bolo n'i ye yiri in kari k'i ko i ye fu kɛ basumala o haya t'e bolo e t'o dɔn n'i ye awa misi in faa i ye fu fana kɛ eh, a saba de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye pour que masaya ka dafa o tuma kow ka ɲɛɲini a ɲɛɲini yɔrɔ la n'i y'a ɲɛɲini ten k'a ta ten k'e y'a mɛn i ye fu de kɛ o tuma n'o kɛra jumasi den musoman ale bɛ kɛ maa ye a bɛ fɔ o de ma o ye doniba ta de ye hali ni miliyari b'a cɛ bolo cɛ b'a jigi da ale ta kan muso min cɛ b'a sigi k'a jigi da muso ka nafolo kan o de ye jumasi den ye n'i yɛrɛ wolodon sarakalen tɛ i bɛ kɛ cɛ faden de ye e bɛ hɛrɛ sɔrɔ cɛ bɛ bila i la k'a sɔrɔ e bɛ ka i ka musaka bɛɛ i yɛrɛ ye denw ka musaka ni e ma min kɛ du kɔnɔ o ti kɛ Ni cɛ ye. nka cɛ bɛ tila ka kalo ka bila i la cɛ wa balima wa Ayiwa. bɛɛ bɛ juguya ka bila i la Tiɲɛ. nka e yɛrɛ de y'i ka musaka bɛɛ ye Nin ye tiɲɛ ye. o tuma na jumasi den de ye ɲɛtaa musoman Ayiwa. wa cɛman fana bɛ ten Siga t'a la. foyi tɛ se ka ɲa ne tɛ Ayiwa. ɔ mɛ bɛɛ bɛ kalo bila i la du kɔnɔ siga t'a la. o tuma na n'i b'o saraka Ayiwa. o bɛ kɛ ni amaridi ye Tiɲɛ. adamaden kɛlen ka bunsi bɔ Ayiwa. adamaden kɛlen ka balikuya Ahɔn. san tan ni saba Tiɲɛ. n'a sera o ma Ayiwa. kan'i yɛrɛ nɛgɛn Ahɔn. walahi sɛni ni saga ni tɛ se ka foyi ɲɛ adamaden bange don rɔ bange don tɛ denkundi ye dɛ non denkundi saraka tɛ dɛ a b'o bɔ saga fila fila nka o tɛ dɛ ni bange don ma saraka a tɛ ɲa seko amadu bɛ yan banigo amadu n'i bɔra jumasi la i b'i kunna tɛnɛ ma a baro yɛrɛ teliya ma n'o tɛ a tɔw ka ca fɛn minnu bɛ k'a rɔ a bɛɛ ka ca finiw bɛ dɔw ta rɔ ka fara nin bɛɛ kan awa ntɛnɛ ta o ye ntura jɛman pepewu ye o tura jɛman n'o haya sɛbɛla ka bɔ basumala kɔnɔ n'o sɛbɛla o basumala kelen o haya wolonfila ni adamaden kelen kelen bɛɛ ka dɔni ani ka hɛrɛ ni bonya b'o de kɔnɔ nka n'i y'a bɛɛ sɛbɛ k'i ko ni den n'o ta bɛnna o don ma e ni den ti bɛn bilen o de kama dɔw bɛ taa bɛɛ sɛbɛ ten k'ale b'i ko n'i ko na i ta tiɲɛna min ye e ta ye n'o dɔnna a banna o ni bange don ma dɔn don kelen bɛ donw na don bɛɛ bɔra o de la o dɔnnen don wa a bɛ ta o de kan n'i sera sange jukɔrɔ n b'o kala sira yira i la o tuma na o ntɛnɛ n'o o yiriw awa yiri saba cɛ ta muso ta yiri naani ka taa se misi in ma furu dɔ b'a kɔnɔ fila furu n'o furu ɲaga bɔra o dɔɔni bɛ fara yiri in kan wa a ye dɔw ɲɛna ko furu ɲaga in ne bɛ bɔ ka manaba dɔ fa fana o tɛ o hali o tɛ tɛgɛ fa yɛrɛ fura nɔfɛ ko don k'a fara yiri in kan o fura mugu de bɛ kɛ wusu la i b'i wusu haya in b'a la o tuma na i b'i ko nasi la k'i wusu saraka in mɔlen kɔ hmm. n'o kɛra ka ban o t'o bannen ye i ka diɲɛlatigɛ i b'i ɲɛ a la o hadamaden ye tile yolo de ye n'a ma kɛ tan a ti ɲa ni mun d'a ma bɔ yen tile ɲɛ ti ja a ti ja dɛ siga t'a la e b'a kɔlɔsi hadamaden ka ko ka datugu nin saraka fasɔn ninnu wolodon o de bɛ adamaden ka ko datugu tile bɛ yen o mɛ ni kaba nɔgɔ bɛ yen hɛn e hakili la ko fɛn dɔ kolo man gɛlɛ tile de ye fɛn dɔ kolo ka gɛlɛ ye kaba nɔgɔ bɛ biri a ɲɛ i ɲɛ ti da tile kan fo ka wulada se ni tiɲɛ ye kuma saraka gɛlɛ bi i dabiri adamaden gɛrɛsɛgɛ dala o dɔw sigilen bɛ he min san tan bɔ ma papiye sɔrɔ n yɛrɛ bɛ taa e e tɛ foyi la cɛ gɛlɛya n'i da dama kɔ e ye dɔni e y'a ɲɛɲini a ma ɲɛɲini i t'a sɔrɔ siga t'a la a ma ɲɛɲini mɔgɔw ye nafa sɔrɔ seko amadu la sa kɛra diɲɛ kɔnɔ o kɛra e min da kɛlen don n'i ma nafa ye ne la halisa ala deli i bɛna nafa sɔrɔ siga t'a la a bɛ faamu o tuma na hmm. ni maa ka saraka bɔra nin cogo in na tɛnɛnden i bɛ tɛnɛn den ye i b'a sɔrɔ maaw don u ka fari u da la mɛ u tɛ juguya dɔn ɔ o tuma kabila bɛɛ b'a fɔ masa e nin jamanen don koyi mɛ i bɛ taa sɔrɔ yen a ta bɛ dun a b'a di bɛɛ ma kungo o kungo maa n'u ka du kɔnɔ ale fɛn o fɛn maa na kabila la ale ni u hakili jigilen ale la fo kungo kɛlen bɛ k'u sɔrɔ o ye tɛnɛn den ye aa nin ye ko gɛlɛn ye ale de ye dabaralamɔgɔ ye Tiɲɛ. nka a tɛ juguya dɔn siga t'a la mɔgɔ min bɛ se ka kabila bɛɛ dɛmɛ Aya. kɔnɔjuguya t'a la Aha. o ye o ye Aya. mɛ n'i ye namara ko ni janfa kɛ a b'a f'i ɲɛ ɲɛna pa aya siga tɛ n na dɛ o se ko diya mɔgɔ a tɛ ɲɛ kuya mɔgɔ ye ntɛnɛndenw aw filɛ nin ye ayiwa Ala o sɔnna. tuma na olu ka saraka ntura jɛman pewu pewu de don n'i b'a fɛ k'a masaya kɛ Siga t'a la. n'o ma kɛ e ka ko de bɛ kɛ futinɛ dɔrɔn ye siga t'a la ale bɛ don ko kɔrɔ futinɛ tiɲɛ foyi ti ɲa futinɛ b'a kɔ Ayiwa. maa tɔw bɛ ko min kɛ kelen n'a y'o a maaw bɛ ko min kɛ siɲɛ tan n'a y'o ko kɛ ko kelen a bɛ kɛ komi a ka dugu bila tiɲɛ o ye tɛnɛn den ye siga tɛ nin na ale ka saraka nturajɛ de kosɛbɛ a bɛ b'o la siga t'a la tarata den Ayiwa. o ye masa solomana ka don ye tiɲɛ an ka segin tɛnɛ la dɔɔni dɛ Ɔhɔn. maa bunsi dilandon tɛ tɛnɛndon ye muso kundigidon tɛ tɛnɛndon ye Aya. muso ka jabidadon tɛ tɛnɛndon ye Tiɲɛ. furutaama don tɛ tɛnɛndon ye Ɔhɔn. n'i ye nin fɛn o fɛn kɛ tɛnɛndon Tiɲɛ. i mago bɛ sa a la Ɔhɔn. maa min b'a kun di tɛnɛndon Tiɲɛ. muso min b'a kun digi tɛnɛndon cɛ min b'a bunsi dilan tɛnɛndon Tiɲɛ. i bɛ sa don o don hali ni den mugan b'i fɛ o bɛɛ bɛ taa k'i sigilen to yen Siga tɛ n na. ee baro i ye tiɲɛ ye dɔnni tɛ kunfɛ ko ye o tɛ o tuma na muso min bɛ jabi da tɛnɛndon Tiɲɛ. i tɛ furu laban i furu bɛ sa ayi n'a ye muso min furusiri kɛ tɛnɛndon siga foyi t'a la a bɛ sote fana tiɲɛ Hmm. a dɔnni bulon tɛnɛndon de ye jagokɛ minɛnw ta don ye butigi dayɛlɛ don don kɔmarisan ta don minɛnw ta ayiwa nin don nka maa tɛ taa i kunfɛ ko la ayi n'o tɛ n'i bɛna ni labitani fana y'o la ayiwa ntɛnɛ bɛ yɛlɛma k'i bolo ko wɛrɛ ye kɔrɔ ye ala k'an kisi o ma dɔnni bila wa mi o tuma na ah. an bɛ taa tarata la masa zurukaranɛni o ka don don o zurukaranɛni min filɛ ale de tun ye nafolotigi ye ale ye diɲɛ mara k'a mara fɔ kɔgɔji kɔfɛ hadamaden ma da k'a ye nafolo sɔrɔ ka zurukaranɛni bɔ o ka don de ye tarata ye maa min ye tarata den ye n'i y'a ye kule la a m'a ɲɛɲini ubiyɛn maa min bɛ yen n'a kana ka gɛlɛn o don maa min kana ka gɛlɛn o don bari kanagɛlɛya bɛ yen o e kanagɛlɛya ye dɔ wɛrɛ ye wa ɛ n tɛ tiɲɛ sa ala bɛ yen ala bɛ yen e wolola k'a sɔrɔ ala bɛ yen siga tɛ n na i fa i fa fa ta fa Ɔhɔn. o kun ye kɔmatigi ye yan Aya. k'a sɔrɔ ala bɛ yen siga t'a la nin ye tiɲɛ ye o kun ye yan mali jɔra n'o de ye kɔmaw ye yan k'a sɔrɔ ala bɛ yen siga t'a la i t'i cɔ mɔgɔw ka mɛnni kɛ aya fɛn dɔw bɛ yen o bɛ yen koyi mɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen ala bɛ yen dɔgɔtɔrɔfura bɛ yen ala bɛ yen tu bisimilayi bɛ yen ala bɛ yen yirisun bɛ yen ala bɛ yen nsukora bɛ yen ala bɛ yen kuma ɲuman bɛ yen wa ala bɛ yen wa dufa da fana bɛ yen. nin ye tiɲɛ ye aya n'i ko ko dufa da tɛ yen ko ala bɛ yen aya a ma nɔgɔ subahanallahi ee siga tɛ n na ala de ye dulɔkiba don a yɛrɛ la k'a fɔ hɔn waa fila la taa i ka na san ayi c'a faamu ala bɛ yen nka sababu bɛ yen siga t'a la nin ye tiɲɛ ye walahi dɔ bɛ kɔgɔ k'i ka narɔ sababu siga t'a la nka sababu in bɛɛ ju ye ala ye koyi o don nka n'i ko ala bɛ yen k'e yɛrɛ ti foyi dɔn fo ala i da i fasalen n'i bɛ sa siga t'a la an an ye ala dɔn koyi nin ye tiɲɛ ye nka an ye ala dɔn Aya. nka an ye ala ka sabuw fana dɔn Siga t'a la. n ko ala dɔnbaliya dɔ ye ka ala dɔn ka ban ka ala ka sabu dɔn o fana ye ala dɔnbaliya dɔ ye o. dɔnbaliya don cɛ ni ala y'i sɔn ee a sɔnni a sababu bɔra jɔn na ala ye ne sɔn ala i ni ce nka ala e de y'a co i ye solojan bila solo ye ne sɔn dɛ ala e de y'a co i ye seduba bila seduba ye ne sɔn dɛ seduba barika i ye ala barika tiɲɛ don nka seduba i ni ce i n'o mana ɲɔgɔn ye o yɛlɛ duman a sedu i ni ce i ye min kɛ n ye fo ka n sa a tɛ bɔn n bolo e bɛ taa nin fɔ ala ye ee bakaro siga tɛ n na nin ye tiɲɛ ye ee
ala ka sababu bɛ yen de ni maa o maa y'i nɔrɔ sabu la i b'a sɔrɔ Walahi. ala bɛ maa sɔn Tiɲɛ. nka ala bɛ sababu o de Kosɛbɛ. bɛ maa sɔn tiɲɛ ala bɛ maa sɔn Aya. sababu o Tiɲɛ. bɛ maa sɔn Siga t'a la. ala de ye sabu yɛrɛ ye aya faliyaritaku fil asbab
ni tiɲɛ sɔnni bɛɛ sabu ye ala ye n'i ma da o la ala filɛ nin ye a ko arahemati rabika ne ala ne bɛ maaw a ko ne ala ne ye hinɛ masa ye ka bɔ n yɛrɛ yɔrɔ ni tiɲɛ a ko ya azizu ya wahabu ne ala ne ye setigi de ye wa n bɛ maaw sɔn
muluku samawati wal ardu wa ma bainahuma Aya. ne ala ne de ye sankolo mara tigi ani dugukolo mara tigi sanu ni sɔrɔ ni gɛrɛsɛgɛ ni- ani bani Tiɲɛ. ne de y'a tigi ye siga t'a la sankolo ni dugukolo cɛ hɛrɛ min b'a kɔnɔ ne Ayi. de ta don siga t'a la faliyaritaku fil asbab Fil asbab. fɛn min b'i yɛlɛ ne ka sababu kan wa a bɛ se ne ala ma nin ye tiɲɛ ye Ee. cɛ n- escalier de filɛ o sababu de ye waasi ka se ala ma nka i surumani m'i jɔ dugu ma mm. i tɛna ala ye dɛ o tuma na ala ko in bɛ tan wa dɛbɛli bɛ tan wa sɔrɔko bɛ tan ni n nɔrɔla sisan grand opérateur économique dɔ mhm. hɛ n'o kunsiri i ma i ka biro ma ka taa i ka bironin ci k'o jɔ ba i la ka nafolo dayɛlɛ k'a sin i ma hmm? ha i na ala ye o i na affaire i na a tɔgɔ ye di affaire économie de don opérateur économie i n'o ye fo k'i sa a tɛ ko b'i kɔnɔ siga tɛ nin na e baro i ka seli waati in dɛmɛ ka di i ka o ka coup de fil siga t'a la nin ye tiɲɛ ye siga t'a la patron b'i ka n wele a na kɛ f'i bɛ galaba seli fɛ siga t'a la o tuma na maaw a ye sabu in dui ala ye sabu min d'a ma a y'a ɲini o tuma na sa o tarata don mm. n'i b'a fɛ a den ka kɛ fɛn ye a ka saraka ti bɔ sɔgɔma dɛ n'i y'a bɔ neuf heures la dɔrɔn i y'a bila avance la i b'a ka saraka bila fɔ lazara ni selifana cɛmancɛ ale bɛ saraka ni wulɛmɛ de ye ni dɔnni ni awa fulaw b'a fɔ ko wulɛmɛ mhm. bamananw b'a fɔ ko sangaba bilenman o de ye tarataden ka fanga n'a ka nafolo o de y'o saraka ye
i ɲɛ bɛ nin cɛ o cɛ la k'a bɛ fanga la ah. jɔyɔrɔ b'a la wolodon kan ka saraka n'a sarakara i b'a a bɛ bila cɛw ɲɛ o t'a ka cɛya ye mɛ ɲɛ t'u la o dan bɛ relation dama la mɛ a ko o bɛ taa ɲɛ de ayi a tɛ taa ɲɛ e kelen tɛ cɛ ye o dugawuden dɔ b'a wolodon saraka o n'a ka jala o bi o bi o bi o bi tɛmɛ i la o bi tɛmɛ directeur dɔ sigilen don hmm. ale yɛrɛ tɛ foyi la ale ti e ma ala dɔn ka kɔrɔ e nalen biro na e bɛ ala dɔn donc e b'i sigi sa ko ala u bɛ nin galon ka bɔ yen kuma dugawuden dɔ kɛlen ala deli hmm. o de bɛna sigi wa ko in bɛ taa tan de a kana tulon k'a ka sabu la dɛ
o tuma o tarata den o de y'a ka saraka ye yiri naani ni muso don yiri saba ni cɛ don haya min b'a la basumala don misi o kɔnɔ furu n'o ye furuɲaga ye n'a bɛ fɔ o ma gɛni furu wali fula furu o de y'a baara ye nin don bolo sigira in kan cɛ o cɛ ɲɛ i na fiɲɛ bɔda dɔn ye nka n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ sa n'i ma sa bilen aa ni saya ma bɔ bilen a tɛ da o la dɛ ah, surtout i ka maliden ye siga t'a la nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye adamaden o bɛ yen nka maliden fana bɛ yen dɛ maliden bɛ yen ba ni hadamadenni o bɛ yen mais maliden o fana bɛ yen nin ye tiɲɛ ye eh. a fɛ ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ baara ma ca a bolo ala k'an dan o tuma tarata den o de y'o ka haya ye araba den o tuma na nabila musa isa hawa mariyama olu de ka don ye nin don in de ye nabi ɲuman dama dama ali furumusow tiɲɛ o don in filɛ Tiɲɛ. misi min y'o saraka ye o de ye misi min fari ye buguriɲɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko saabugu Mhm. sababu yiri saba b'o fana la cɛ don Aya. yiri naani muso don aya a bɛ saraka nin cogo kelen la aya a haya ye basumala kɔnɔna la o tuma na dɔnni yɛrɛ gundo de b'a co ni haya bɛ se ka sɔrɔ n'o tɛ a bɛ se k'o sɔrɔ wa n'i ye araba kelen haya di maa kelen ma ale bɛ se araba den bɛɛ saraka e dɔw ji bi moriya cɛnnen k'a kɛ janfa ni ɲɔgɔn ta cɛn a bɛ gundo la an ka maa sɛbɛ minnu bɛ ka na an bɛ k'olu denw ta sarakaw ye e nana sa i ma na o i ka ko i bolo ye taga yɛrɛ alamisa den o tuma na ale ye mɔgɔ min ye alamisa den o bɔgɔ talen bɛ hijabu de kan sanu ni gɛrɛsɛgɛ nafolo sugu bɛɛ o bɛ alamisaden gɛrɛsɛgɛ rɔ n'ale kɛra muso ye i bɛ muso minnu ye ni cɛ kow ka di u ye ani cɛya baaraw don cɛw ka ko kɛtaw cɛ bɛ se ko o ko kɛ alamisa den musoman bɛ se k'a kɛ a denmisɛnninma nka furu man da la ayiwa ɛ baharu wala furu man di o la
n'ale donna furu la a ma tila dɛ ale tɛ se ka cɛ sɔrɔ ka sigi nka cɛw b'ale kɔ de su ni tile a ka di diɲɛ fɔlen ye nka foyi n'a donna yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ b'a kanu nka foyi n'a kɛra cɛ a b'o cogo rɔ fo musow bɛ samara don a nɔfɛ nka kelen ta ka sigi o ye baara y'i bolo dɛ wa n'i sera ka kelen min ta k'o sigi o bɛ taa tasuma daga de sigi i kuncɛ rɔ i yɛrɛ ɲɛna a bɛ kɛ ten o e ɲɛna o n'o tɛ i b'a sɔrɔ muso in b'a seko la nka e yɛrɛ de tɛ se k'o faamu siga t'a la nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye aa o kama ntɛnɛn den n'o furula alamisa den ma o hɛrɛ ye dɛ wali alamisa den ka furu ntɛnɛn den ma hɛ o tɛ tasuma ni fiɲɛ ye wa o y'an ka taa ye o tuma na ntɛnɛn den n'i y'o furu tarata den ma i y'u ka du ci koyi sisi dɔrɔn ne bi bɔ o ye ji ni tasuma ye o tɛ taa o tuma dugukolo n'o ye arabadon ye o dugukolo sa hmm.
n'i y'o furu tarata den ma o ye ji ani dugukolo ye a ka yirifura a bɛ nugu a bɛ nugu bɔ a bɛ nugu suma bɛ bonya kosɛbɛ o tuma mɔɔw fana k'a lajɛ dɛ furu ti kɛ ten don fana bɛ o la don dɔ den bɛ yen n'i y'o furu don dɔ ma i ye u ka maaya ban o tuma na mɛ nin bɛ ɲa min b'i ka jamana in nɔ yan bɛɛ bɛ kule la n ta tiɲɛna n ta tiɲɛna n mago sara e mago bɛ sa kɛ k'a b'a ɲɛɲini yɔrɔ la a ɲɛɲini na dɔw b'u kali de n tɛ cɛ si fɛ ni nin tɛ e ne b'a fɔ ne ba e y'a dɔn fɔlɔ ni e hɛrɛkɛ cɛ don wa muso dɔw bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen i bɛ don furu dɔrɔn o tɛ foyi ye i fili a siri furu kɔ e b'a sidɔn e b'i cɛ ka don o rɔ ni force ye i mago ma sa a ye kow ɲɛɲini n'a ye ko ɲɛɲini dɔnni ye tunya ye dɔnnikɛla b'a fɔ a ye o tuma na o ye alamisa den ye o bɛ saraka ni misi min ye nabila isa ka kisa la suratu bakara kɔnɔ misi min fari ye nɛrɛ ye n'a bɛ fɔ ɔlɛ o misi in de ye awa alamisa den ka saraka ye ne b'a fɛ k'a bɔ wa to i bani
mɛ mɔɔw mako bɛ na su ni tile u bɛ k'a kɛ k'a f'i ye alamisa den n'a sarakala nin cogo la ɔlɛ misi la walahi e sago ye min ye i b'a sɔrɔ i den ka mɔgɔya rɔ n'o ma kɛ a mako bɛ sa a bɛ to yaala la cɛw kɔ fo ka taa kɛ a bɛ taa kunfɛ a bɛ so bila alamisaden o tuma jumaden n'o ye dankɔrɔba yɛrɛ ye ala ye fɛn dɔw kɛ jumadon o ma kɛ don si la ni diɲɛ banna don bɛɛ ka masaya bɛ segin juma kɔnɔ a ye sabali koyi ko in ma kɛ kunfɛ o jabaru masa ala kalila ka gafe sabatilenw kɔnɔ ni diɲɛ bɛ wuli a bɛ ban don dɔ jumadon kiyama jɔ don jumadon an fa adama bangela don jumɛn jumadon o tuma na mɛ a ka masudu ye min ye o ye araba kan a bonya kuru bɛɛ araba ye cɛ tɛ de ye araba alamisa juma saba in tɛ yan o don ɔ n ko ko in ye tan dɔnni in tɛ kunfɛ ko ye e t'a si dɔn siga t'a la a ka barika kuru bɛɛ bɛ segin de den ma bange Aya. o tuma a barika bɛ segin kɔfɛ ka taa tile saba ni cɛ don ni muso don tile naani tiɲɛ Hmm. ɛ Baro o de ye ko in ye tan Siga t'a la. o de la an fa adama ka saraka bɛ taa ta fo arabadon in ma aya i ye ko in faamu ko in faamuyara o tuma na Ma- maa min bangela n'a bangedon ma dɔn fɛsɛ fɛsɛ fɛsɛ Tiɲɛ. ni seku amadu b'a wolodon saraka a bɛ ta juma kan de bɛ n'i ta y'a juma ta kan. juma kan a bɛ kɛ komi a don filɛ i kɔrɔ siga t'a la nin ye tiɲɛ
a bɛ faamu A faamuyara. o tuma jumaden min filɛ Ayiwa. jumaden kunko ka gɛlɛn i b'a fɔ ko filani cɛman fila tiɲɛ Eh, ni maa min ye filani cɛman fila wolo wa Ah. eh, hali n'i bɛ miliyari la i bɛ yɔgɔyɔgɔ dɛ Allahu akbar i b'a yiri ko de tiɲɛ nin ye tiɲɛ ye n'i ye filani musoman fila wolo o ye hɛrɛ daminɛnen ye nka tere dɔ fana b'olu la a kelen ka ba fili
ka ba fili ka taa fa dɔ wɛrɛ fɛ fa k'u lamɔ walima fa yɛrɛ ka bɔ yen
ko ninnu tere b'u la o de kama gɛlɛya saraka fɔlɔmɔw kun ye saraka min dɔn filaninko la n k'o de ye ka sinsin sigi filani sinsin k'o sigi ka filaninw bolo minɛ ka yaala filaninw b'aw fo a b'u sɔn dɔrɔmɛ fila fila o de tun bɛ dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la nka sinsinko in t'a solution ye a solution ye yiri de ye a n'a yiri n'a haya o de b'a la ni maa ma se k'o kɛ i bɛ lanɔgɔ ka taa fɛ de sanni filaninw ka kɛ maa ye i bɛ wulu ko sara la
n'i ma jan kɛ furu bɛ sa yɛrɛ
ni tiɲɛ u ɲininka bani filanimatigiw e ne ka filaniw bɛ n bolo ne ka filaniw wolo sa e ka denba ɲininka o tɛ gwa kɔnɔ dɛ filaniw wolo sa y'ale mago sa pewu mɛ a m'a yiri ko a t'a haya dɔn o jumadon min filɛ n'i b'o den ka ko saraka o ye masa de ye masakɛ mɛ n'a ma saraka a bi kɛ maa kuntan ye bari a bi don ko kɔrɔ a bi tɔɔrɔ de y'a la o tuma o bɛ saraka ni sangaba misi de ye sangaba n'o min ja nturajɛ don ah.
haya min b'a la ah. basumala a bɛ ta o de kɔnɔ adamaden ka ko bɛ daminɛ alihamudulilahi k'a daminɛ bisimilahi la bi asimi n'o ye basumala ye ka taa bila wala dɔɔlina la nin kelen kelen la dɔgɔkun tile wolonfila de b'a kɔnɔ haya wolonfila o fana don o tuma na hmm. n'i ye kelen ta i kunfɛ n'i t'a dɔn i b'i yɛrɛ faa eh. bari n'o bɛɛ ni i balima dɔ ta ma i n'o tɛ ɲa diɲɛlatigɛ rɔ maa ti maa wolodon ko maa tɛ maa wolodon nasi ko tiɲɛ o tuma na nin de ye adamaden bangedon cogoya fɔlen ye dɔgɔkun tile wolonfila ni min y'a kɛ i b'i yɛrɛ seku amadu bɛ yan o n'i b'a fɛ k'a kɛ n tɛ nin ye wa telefɔni nimorow tɛna bila n'olu bilara an n'a faamu i sago ala sago wajibi t'i da la k'i k'a kɛ i y'a saraka i m'a saraka o n'anw ta sarakara ka ban an bɛ ala fo n'a ye anw fana tɛna ɲina an tɛna dɛsɛ k'an denw ta saraka o tɛ o kuma a janto nin na a kana denw fili ten i n'a komi bagan a y'u saraka n'i y'a saraka maa ka alijinɛ ɲini saraka ka ca mɛ maa bangedon ka diɲɛ sɔrɔ o saraka ye kelen ye o maa wolodonw bɛ o la Tiɲɛ. mɛ nin bɛɛ kɔfɛ dɔw mana denkundi kɛ Aya. olu bɛna ne bamuso a ye saga fila faa ɛ hali n'a ye saga tan faa e b'a sidɔn ne ye Ah, nka a fɔra bange a fɔra de bangedon nafolo n'a dolo Kosɛbɛ. n k'o saraka de ko don Saraka don. n'o kɛra hɛrɛ bɛɛ bɛ Siga t'a dayɛlɛ la. n'i y'i bolo don ko o ko la o rɔ k'i bɛna hali baara dɔ kɛ ala b'a ɲɛ i bolo Ala b'a ɲɛ mɛ ni nin ma saraka taa i ci la o tuma o de tun min fɛ k'o fɔ in na